ndewonu ndị be anyị onye unu na-anụ olu ya bụ nwaada nnennaya ụbọchị nke taa ewetara m unu akụkọ gbasara chinenyenwa ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu n'obodo ụmụafọ o nwere di na nwunye aha ha bụ nnazọba na chikaọdịrị chikaọdịrị na nnazọba nụrụ di na nwunye nnazọba hụrụ chikaọdịrị n'anya nke ukwuu nke mere na ndị agbata obi na-ele ha anya ọkụ mana o nwere ihe mere nke mere na obi elughị chikaọdịrị ala n'ije di ọ bịara Chikọdị anọọla afọ ise ọ mụtaghị nwa. Uche bidoro chewe ya. N'ihi na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ya na ha gara ije di otu oge amụtachala nwa ma ya nwa atụbeghị atụ ma ya fọdụziri ịmụ amụ. Ọnọdụ Chikaọdịrị ekweghị ka ọ gbanwee n'agwa maọbụ na nsọpụrụ nke ọ na-enye di ya. Mana nne di Chikaọdịrị bidoro jụwa ya ajụjụ wee sị ya kedu ihe mere na ọ chọghị inye nwa ya nwa. Oge ọbụla ọ hụrụ Chikaọdị, iwe Chikaọdị na-ewe ya. Ọ gwakwara Chikaọdị na naanị ihe ọ na-alụ n'ụlọ nwa ya bụ iri ego nwa ya oge niile. ọnọdụ Chikọdị agbanweghị ịhụnanya di ya Nnazọba nwere n'ebe ọ nọ mgbe o ruru ahọ nke asaa Chikọdị bịara ije di ma ọ mụtaghị nwa ọ gwara di ya ka ọ chọrọ nwaanyị ọzọ nụa nwaanyị nke ga-enye ya nwa ma Nnazọba egeghị ntị ihe nwunye ya gwara ya ọ kasiri ya obi wee sị ya ya tụkwasị obi na chineke na chineke ga-ewere nwa gọzie ya mgbe ọbụla ndị obodo ha hụrụ chikọdị maọbụ chikọdị na-abịa ha nso ha na-atụ ya aka na-atamu ntamu na ọ bụ nwoke jere ije di okwu dị otu ahụ na-agbawa chikọdịrị obi ọ na-ebe akwa abalị oge niile na-ekpe ekpere ma na-arịọ olisa bi n'igwe ka o were mkpụrụ nke afọ gọzie ya dịka ọ gọziri ụmụ nwanyị ibe ya ịhụnanya nnazọba nwere n'ebe chikọdịrị nọ mere ka obi sie ya ike n'agbanyeghị ihe nne di ya na ndị obodo na-ekwu gbasara ya ka o ruru ahọ nke asatọ afọ bidoro rụwa chikọdịrị nke mere ka o jee hụ dọkịta mgbe dọkịta lelere ya ahụ ọ gwara ya na ọ dị ime ọnwa atọ ma okwu a dị Chikọdịrị ka ọ bụ na nlọ ọ jụrụ dọkịta ọzọ sị ya dọkịta ị sị na gịnị mere ma dọkịta gwara ya ihe merenụ ọṅụ ekweghị Chikọdịrị ka o ruo ụlọ o bidoro n'ụzọ tiwe mkpu wee luo be ya mgbe o ruru be ya ndị agbata obi gbakọtara di ya jụrụ ya kedu ihe mere o tiwara mkpu akwa wee gwa di ya na chineke agọzigo ya na ọ dị ime ọnwa atọ Nnazọba manyere elu matuo wee kpọọ ndị agbata obi ka ha gbakọnye ka ha bịa soro ya nwee ọṅụ rie oriri n'ihi na ihe ọma abatawo be ya oge niile Chikọdịrị dị ime Nnazọba ekweghị ya lụọ ọlụ ọbụla ọ na-apa nwunye ya apa dịka akwa ọ chọghị akụkọ ọbụla ma mgbe o ruru ọnwa itenaanị Chikọdịrị mụpụtara agalaga nwoke ọ bara nwa ya Chinenyenwa n'ihi n'ezie na Chineke enyewo ya nwa ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na ọnọdụ ọbụla nke anyị hụrụ onwe anyị na ya anyị kwesịrị ịtụkwasị Chineke obi dịka Chikọdịrị tụkwasịrị Chineke obi wee were nwa gọzie ya ọzọkwa bụrụ na anyị ekwesịghị iji ọnọdụ mmadụ ibe anyị nọ wee kọọ ya ọnụ dịka ndị agbata obi na nne di Chikọdịrị jiri enweghị nwa wee kọọ ya ọnụ n'ebe a ka akụkọ nke ụbọchị nke taa ga-abịa na njedebe ndị be anyị ka emesịanụ